igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma ndị ihe ọma niile na-emere ndị chukwu kechara so ha kpọmkpọmkpọm gbaa ha nje mma n'ihu ana m asị unu ọ ga-agaziri unu ndụ ndụ nka nka nụ ihe ọma melu onye emekwara ibe ya ị ma na igbo na-atụ inu sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwaa ya mana mgbe ọbụla ka m na-arịọ sị biko ka nku akwala ya mee gịrị ya gosi ebe ọ ga-ebe ka obi ọbụla nwee gịrị mgbaghara ebe ibe ya nọ biko ọ dị mma ka anyị nwee obi mgbaghara were ịhụnanya na-aga n'ihu ka o wee nwee gịnị ka ọ dịrị anyị na mma a rịọkwara anyị n'akwụkwọ nsọ n'ekpere nke onye nwe anyị kụziri ụmụazụ ọ sị anyị gbaghara ndị mejọrọ anyị ka osebụrụwa bi n'elu nwee ike gịnị ịgbaghara anyị nke anyị biko onye ọbụla ọ na-ewe ebe ọ na-ewe ya gbaghara ọ bụ onye m mejọrọ ọ bụ onye nwanne m mejọrọ onye ọbụla mejọrọ gị biko gịnị gbaghara nne na nna gbagharanụ ụmụ ụmụ gbaghara nne na nna gbaghara ikwu gbaghara ibe gbaghara dede gbaghara dada gbaghara onye ọbụla mejọ gị ka o mee gịrị ka ọ dịrị anyị na mma gbagharanụ chukwu ụfọdụ ga-asị chineke ị nọzikwa o mee ka anyị gbagharanụ buru obiọma tinyere ụwa maka gịnị igbo kwa na-ekwu sị obiọma gịnị nyere ụwa kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata na mmemme igbo ekunie ụnụ ma na odoziakụ chinyere aneke ogbonna onye isi ndu na mmemme igbo ekunie buru ekwe m dọịga kpọmkwem na-asị ụnụ ụnụ ahụrụ ihe m ji n'aka ebe a mgbazi sụrụsị ụnụ abọọla chi jụọ ụnụ ka eke si anya anwụ wee sị ụnụ ụnụ ahụrụ ihe m bu n'aka ebe a ihe a ka a na-akpọkwa ahịhịa n'olu asụsụ ndị iti a na-akpọ ya vegetables ihe ndị ahụ ka a na-akpọ vegetables a na-asị mmadụ ribe ahịhịa ribe ahịhịa riwe ụgụ riwe nke a riwe nke ọzọ ya na ndị a nọkwa gịnị n'otu ụgbọ ọ dị mma ka anyị na-atatụ na ụmụ ihe ndị a nwa nke ego anyị ga-eru ole aka anyị ga-eru nke a bụ mkpụrụ ole m wetara sị biko ka anyị gbanụ mbọ na-ahụ na gịnị anyị na-eti ya n'ihe anyị na-eri ọ wụ godu osikapa ka anyị riri anyị charatụ ma ọ taratụ ị nwere ike were otu tee n'ọnụ otu a tara ị nwere ike were nke a gbuwirita ụlọ ọbụla ọ na-awụrụ becharatụ nke a taa ka gịnị ka o wee dịrị anyị mma maka na ụmụ ihe anyị na-eri mgbe ụfọ awụcha ihe anyị chọrọ iri mana ọ gịnị nke anyị hụrụ a ga-ahụ ka e mere e mezie gịnị ka a hụrụ ihe na-agụ gị anọghị nke ọ bụla ị nwere ka gịnị ị ga-eri i were ihe ndị a na-ata ọ na-enye aka n'ime ndụ ọ na-enye ọgba ndụ ọhụrụ ọ na-emekwa ka ụmụ ọbara ọjọọ gbakọrọ agbakọ kpọchasịa ọ na-eme ka ụmụ abụba ọjọọ sụchisiri ya obi ma afọ ma ebe niile gịnị na-agatọpụ maka ihe a na-arịa ugbu a bụ ọrịa abụba na obi mmapụ ihe ndị a ga-eme ka obi gịnị na-edere mmadụ juu na-eme onye a ka ọ gịnị ọ na-arahụ ụra na-ahazi ime ahụ ahụ anyị na-ana ahụ anya ya na-agasịrị were were maka ime ahụ anyị nwee nsogbu anyị enweela nsogbu ka anyị na-ahụ ọnụ ahụ anya ha anya ma ihe anyị ga-eme ma mgbe ọ kpọrọ nkụ ma mgbe anyị ga-ete ude mana ime ahụ anyị na-ana ahụ anya ụmụ ihe a soro ihe ga-enye aka ime ka anyị nwee ogologo ndụ o soro ihe ga-enye aka ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ ya hazie afọ ọ ga-enye aka ka anyị n'isi abụba nọchiere anyị ụzọ ọ ga-emekwa ka anyị na-eku ume ọfụma nyekwa aka n'ịgbasasị ọbara anyị ihe ọjọọ nọ na ọ gbasasịa ihe ndị a ga-enyere anyị aka ya bukwara ibu a na-ata mana nke ọbụla m wetara m ga na-asịkwa biko otu ọbụla o si dị gbanụ mbọ tawa maka a sị ole aka ha nwaanyị ka ọ na-eme gịnị ọ na-eku di ya echela mgbe ị ga-ebuju ya ebe niile ole ọ bụla i mete gịnị gị taratụ ya ọ ga-enwe ihe dị iche n'ime ndụ gị mee ka isi gị na-adaju ị gacha gbagharịcha lọta richa nri ta ya gị doru ala rahụ ụra ezumike a mee gịnị mee gị jupụta na mmadụ ahụ gị na-akwụ tara tara ma ndị ahụ ha na-akpọ nkụ ụmụ ihe a ga-enye aka mee ka ahụ onye a dị lọrịị biko ndị isi na ntutu ha anaghị etopụta ị na-ata ụmụ ihe ndị a ọ ga-enyekwa aka gịnị ntutu gị na-etopụta ọfụma ndị eze ahịa ọbụla na-adịghị mma na ahụ gị ya hazie ya ihe ndị a na-egịnị ọ na-ahazi gịnị ime ahụ ka ọ dị mma ana m asị unu biko gbalịanụ na-ataratụnụ ụmụ ahịhịa ọ bara gịnị uru